Sos NOCS de sa Politzia de Istadu custu manzanu in Macumele an fatu un'operatzione antiterrorismu in una carrera tzentrale, a pacu tretu dae sa Banca Intesa, pro firmare un'òmine cunsiderau unu terrorista islàmicu, chi pro sos inquirentes fit progetande un'atentau chin s'impreu de armas chìmicas. Sos operadores de su NOCS, su Nùcleu Centrale Operativu de Sicuresa, sas fortzas ispeciales de sa Politzia, chin su coordinamentu de sa Diretzione Distretuale Antiterrorismu de Casteddu e s'azudu de sos agentes de sa Digos de Nùgoro e de Casteddu, an firmau e arrestau un'òmine de trintot'annos de orìgines palestinesas, in pessu essiu dae domo sua in s'interi chi fit sedende in su furgone, est durau totu pacos secundos, totu in dennantis de sos tzitadinos, a tràbicu. S'òmine est arribbau a Sardigna dae su Lìbano. Istabat in Macumele chin sa cumpanza e aiat unu permissu de soggiorno regulare. Segundu sa diretzione distretuale antimàfia, fit chin s'Isis e fit in punna de fàchere un'atentau chìmicu a sa rete ìdrica. Sos agentes de s'antiterrorismu lu fin isichinde e compudande dae meda e, custu manzanu, l'an arrestau. Sa Giunta regionale, a secus de sa proposta de s'assessora a s'indùstria Maria Gràtzia Piras, at aprovau sas lìnias ghia in matèria de prestatzione energètica in edilìtzia, S'assessora Piras at sutalineau chi est unu provedimentu importante, chin su cale sun atuande un'àteru cantu de su pianu energèticu. S'assentu de sa normativa regionale in matèria est unu passàgiu fundamentale in sa chistione de s'efficientamentu energèticu in lìnia chin sas diretivas emìtias a tempus suo dae su Parlamentu europeu. Sa gestione de sos datos at a èssere digitale pro garantire sa simplificatzione, sa Regione, sichit s'assessora, at a àere a disponimentu un'istrumentu pro sa verìfica e controllu de sas classes energèticas de sos fràvicos prevìdias de sas normas natzionales, ma peri un'istrumentu de pianificatzione de sas atziones de promotzione de s'impreu profetosu de s'energia. Chin custu provedimentu, at acabau s'assessora Piras, permitimus a tzitadinos e professionistas de su setore, de aberguare, certificare e gestire sos aspetos energèticos ligaos a sos fràvicos. S'impreu profetosu de s'energia in domo nostra at a dèpere èssere semper prus sicuru, simpre e sichiu. Sas famìllias sardas in su duamiza e decheoto pro sa tassa supra s'arga ant gastadu una mèdia de trechentoschimbantatres euros a s'annu, una bulleta salia si ponet a pare chin sa mèdia natzionale chi est de trechentos e duos euros. A lu dare ischire est una chirca de s'Osservatòriu prètzios e tarifas de tzitadinantza ativa. In Nùgoro sa mèdia de sa bulleta Tari est de trechentostrintachimbe euro, in Aristanis de duchentonovantachimbe e in ambos duos sos pretzios sun sos matessi de su duamizadechesete. In Tàtari imbetzes sun colados dae duchentosetantaduos a duchentosessantotu euro. In Casteddu s'ispesa mèdia est arribada a chimbechentos batordichi euro, mancari siat minimande rispetu a su duamizadechesete fortzis gràssias a su servìtziu de pinniche seperada nou chi pro como però est firmu a su bintoto e mesu pro chentu, Pro su chi pertocat pròpiu sa pinniche seperada, in Sardigna su comune prus birtudosu est Aristanis, chin su setantoto e mesu pro chentu sichit Nùgoro chin su sessantases vìrgola bàtoro e a pustis Tàtari chin su chimbantunu vìrgola oto pro chentu, ùrtimu Casteddu chi però est istadu peri s'ùrtimu a cumintzare. In Nùgoro dae prima die de jannàriu duamiza e dechenobe, Sa pinniche seperada l'at a fàghere una sotziedade partetzipada de su Comune chi at a intrare a su postu de Nuoro Ambiente. Sandahlia, i due volti dell'anima est su libru nou de s'iscritore Stefano Piroddi, imprentadu dae La città degli dei. Est su primu capìtulu de tres chi cherent contare un'aspetu pagu connotu de s'istòria de su pòpulu sardu. Sa porfia intre sos sardos ghiados dae su re Amsicora e sos romanos chi cherian conchistare sa Sardigna. Su libru l'an presentadu in Nùgoro sàpadu in sa Galleria de Arte Picassart, ube Stefano Piroddi at negotziadu chin su capu servìtziu de Sa Nuova Sardegna Luciano Piras pròpiu de su libru. Prima de cumintzare su Coro Canarjos de Nùgoro at saludadu sa zente acudia cantande branos de su repertòriu suo. In s'interventu Stefano Piroddi at contadu pro ite at iscritu su libru. Est un'amore illacanau su suo pro sa Sardigna e pro s'istòria sua e, duncas, est sa gana de assentare sos fatos istòricos chi l'at fatu iscrìvere su libru. In iscola difatis s'imparat totu, de àteras civiltades de su Mediterràneu, ma de s'istòria nostra si nde faveddat pagu e nudda. Sa Confartigianau Impresas Sardigna in unu documentu ammentat chi su dechenove de Nadale at a intrare in vigèntzia su decretu interministeriale chentutrintunu chi at a impònnere a sas butecas de pane de seperare sos produtos e de ispecificare sa casta de produtzione e comente est colliu su pane. Duncas no at a esser prus possibile a bèndere pane surgelau pro esser friscu. S'at a pòdere mutire friscu petzi su pane fatu chin unu protzessu de produtzione sichiu, chentza lu congelare o surgelare, chentza additivos pro lu collire in su tempus o chi apat àteros tratamentos, sempes pro lu pòdere mantènnere. meda tempus. Cunforma a sa norma, su pane chi est istau congelau o surgelau o at additivos non s'at a poder vendere comente pane friscu e in s'etichetta bi depet esser un'inditu chi est pane chi podet durare meda in su tempus e at a mudare peri comente est assentau in sos parastazos. Sa Confartigianau ammentat chi sas atividades de pane produin chentedechemiza tonnelladas a s'annu. Unu sistema chi est sempes però minetau dae su pane surgelau chi arribat dae s'èstero o dae àteras regiones de Itàlia e fintzas dae sa concurrèntzia abusiva e dae cussa isleale. Eris in s'Alighera an inaugurau su 'e bator seminàrios internatzionales intitulau Il programma europeo SheepNet, condivisione di competenze ed esperienze sulla produttività degli ovini attraverso la costituzione di una rete di lavoro, ue sos chircadores, sos consulentes e sos allevadores, Bennios dae Frantza, Irlanda, Regnu Uniu, Ispagna, Romania, Itàlia e Turchia si sunu cunfrontande supra sos printzipales problemas de su setore ovinu in Europa. Sunu presentes comente osservadores sos rapresentantes de Ungheria, Israele, Finlàndia e Grècia. Pro s'Itàlia su collaboradore iscientìficu est s'agentzia Agris. Custa rete Temàtica, coordinada dae s'Institut de l'Elevage frantzesu, at a durare tres annos, at a acabare in Santu Gabine de su duamiza e dechennove e est istada finantziada chin belle duos milliones de euro. Sa punna est sa 'e crèschere sa cumpetitividade e sa sustenibilidade de su setore ovinu in Europa, ponende cada unu a cumone sas connoschèntzias iscientìficas e sas pràticas de sa filiera de natziones diferentes. Su progetu pertocat sete grupos de traballu natzionales coordinaos dae sete facilitadores. Eris sas delegatziones internatzionales an visitau sas aziendas de sos allevadores Michele Piras e Gianfranco Mangatia chi rapresentan atividades de mezoru genèticu e atividades de s'aplicatzione de sas tecnologias digitales de sa gestione de sa gama. Su calendàriu istòricu de s'Arma de sos Carabineris duamiza e deghennobe est dedicadu a sa sienda culturale italiana e mondiale in ammentu de sos barant'annos colados dae cando su primu zassu italianu est intradu comente sienda de s'umanidade in s'elencu de s'Unesco. In su millenovichentossetantanove, difatis, sunt istadas decraradas Sienda de s'Umanidade sas incisiones in sa preda de sa Val Camonica e dae tando s'Italia contat chimbanta bator tzassos amparados prima in su mundu. Ma sunt fintzas sos chimbant'annos dae sa nàschida de su cumandu de sos Carabineris, tutela de sa sienda artìstica chi in sos ùrtimos annos at garantiu sos primos cascos blu de sa cultura a s'Unesco. Sa publicatzione l'ant presentada a livellu natzionale a sos mèdia chin una cerimònia fata in s'Iscola Allievos Carabineris de Roma e fit presente su cumandante de s'Arma su generale Giovanni Nistri. In su matessi mamentu sa cerimònia est istada fata in totu sos cumandos provinciales de sos Carabineris. In Nùgoro sa presentatzione fit a incuru de su colonnello Franco Di Pietro, cumandante provinciale. Su calendàriu est imprentau in unu milione e mesu de còpias e est una publicatzione oramai de colletzione, e cust'annu si podent acatare totu sos zassos italianos tutelados dae s'Unesco in sas tàulas ideadas e fatas chin sa diretzione artìstica de Silvia Di Paolo. Sa polisportiva Gigliotti Team de Nùgoro in sa Coppa Italia de Lotta Libera fata sàpadu in su Pala Modigliani de Livorno at torrau a mustrare cantu balet. Sa sotziedade nugoresa at partetzipau chin un'iscuadra de ses atletas, faghende resurtaus individuales de profetu chi l'ant permìtiu de essire sa 'e deche intre baranta iscuadras partetzipantes. Pro su chi pertocat sos resurtaus individuales, Marco Gigliotti at bintu sa medàllia de prata in sa categoria sessantoto chilos, Edoardo Gigliotti at bintu sa medàllia de brunzu in sa categoria novantaduos chilos. Est andadu bene peri Giacomo Sanna in sa categoria setantabator chilos. In s'iscuadra bi fin fintzas duas fèminas chi sun andadas bene, Maria Luisa Floris est issìa tertza in sa categoria chimbantasete chilos e Manuela Mulas chi est issìa sa 'e chimbe in sa categoria chimbanta chilos. Custos resurtados cunfirman chi sos atletas nugoresos sun creschende e podent parare fronte a sos menzus ispecialistas natzionales binchende medas medàllias e in custos annos su Gigliotti Team at pesadu atletas de valore chi gareggian in totu sas disciplinas de sa lota, dae cussa lìbera a sa grecu-romana a su judo a su sambo. L'an a porrogare in custas oras a Alai Ahmad Amin, su palestinesu de trintotto annos arrestadu eris manzanu in Macumele, chin un'operatzione fata de die in su centru de sa bidda dae sos NOCS, sas fortzas ispeciales de sa Politzia de Istadu, s'òmine est acusadu de terrorismu internatzionale e de èssere afiliadu a su Daesh, s'Istadu Islàmicu. Dae eris est in Badu 'e Carros in su càrcere 'e Nùgoro. Dae sas indàgines mandadas dae in antis dae sa Digos de sa questura de Nùgoro, e dae sa Diretzione Centrale de sa Politzia de Preventzione, chin su coordinamentu de sa Diretzione Distretuale Antiterrorismu, paret chi Amin esseret istadu ammaniende un'atentadu impreende sustàntzias chìmicas e, a cantu paret, fit pensende a sa rete ìdrica o a àteros obietivos pùblicos. Carchi noba diat dèpere arribare a pustis de su collòchiu de s'òmine chin su gip de su Tribunale de Casteddu, Lucia Muscas, chi at firmadu su provedimentu de custòdia cautelare pedidu dae sos PM de sa DDA Danilo Tronci e Guido Pani. Torrende a sos obietivos isseperados pro fagher s'atentadu, sos inquirentes sun cricande inditos de profetu e eris an perquisidu parmu a parmu sa domo de s'imputadu chi, oramai, lu fin sichinde dae meda, dae cando dae su Libano est arribada un'informativa sinzalande chi fit perigulosu. Ammentare unu grand'òmine de sa mùsica chi at iscritu pàginas chi an a abarrare pro semper in sa traditzione corale sarda, armonizende poesias che a Nanneddu meu e iscrivende cantones che a Su bolu 'e s'astore chi oramai cantan in totu sa Sardigna. Ma fintzas fàcher connòschere a sos zòvanos sa figura de un'amantiosu de sa mùsica chi at fatu iscola in sa traditzione corale nugoresa. Totu custu est su Memorial Tonino Puddu deo custa note a tibe apo pessau, ideau e organizau dae su Sòtziu Culturale Tonino Puddu in su 'e decannos de sa morte de su mastru 'e su folklore, cras, chenàpura trinta de Sant'Andria in su Teatru Eliseo de Nùgoro, Giuliano Marongiu at a presentare a Maria Luisa Congiu acumpanzada a su pianoforte dae Daniele Serpi, su coro armonicamente direttu dae su mastru Sandro Pisanu, Su coro de Nùgoro direttu dae su mastru Francesco Mele, s'assòtziu Ballu sos canàrios de Bobone Nuvoli chin s'organittu de Antonio Mura e cantos de s'ànima chin Simone Pala, Stefania De Luigi, Gianluca Carta, totus pro ammentare a Tonino Puddu e b'an a esser peri su duo Puggioni e sa poetessa Rosalba Satta Ceriale. In su duamiza e decheoto sunt istados duchentos otanta chimbe miza sos sardos chi ant comporadu in internet benes e servìtzios, trinta miza in prus de s'annu passadu, est a nàrrere su trintaduos e mesu pro chentu de sos utentes de internet. E s'andamentu est in crèschida, mescamente in custu tempus de festa, prima de Nadale. Sos bendidores sardos in rete sun sos de oto in sa classìfica natzionale. Custos nùmeros s'acàtana in sa relata supra su cummèrciu e sos comporadores online in Sardigna, anàlisi fata dae s'Osservatòriu pro sas impresas minores e mèdias de Confartigianao Impresas Sardigna, picande in cunsideru sos datos Istat dae su duamiza e dechesete a su duamiza e decheoto e sos datos natzionales cunfirman s'andamentu in Sardigna. Su dechesete pro chentu de sas aziendas artesanas chin prus de deche dipendentes an vèndiu benes e servìtzios in internet. A s'àtera banda, però, tocat de cunsiderare sas dificultades de su cummèrciu traditzionale, ca si sas vèndidas in rete sunt crèschias de su deche virgola tres pro chentu in s'ùrtimu annu e de su trinta pro chentu in tres annos, su valore de sas vèndidas a menuju est firmu, antzis est minimau de su zero virgola uno pro chentu rispetu a su matessi perìudu de s'annu prima, poderat imbetzes sa grandu distributzione chin d'unu zero virgola oto pro chentu in prus. Sa pallacanestro Nùgoro in sas oto zorronadas de andada de su campionau regionale de Serie D At a jocare chin su San Salvatore Selàrgius dumìnica a sas ses de sero in sa Palestra Coni de Nùgoro. Sos sirbones an àere s'ocasione pro balanzare sa prima bìnchida istagionale e lassare s'ùrtimu postu in classìfica in su girone de sos rivales. Ambas duas difatis sun paris in s'ùrtimu postu. Sos nugoresos an pèrdiu s'ùrtima partia in trasferta in domo de su Vitalis San Gavino chin su puntègiu de otanta bàtoro a setanta tres. S'ùnica bìnchida est arribbada in sas bator zorronadas chin su puntègiu de otanta chimbe a otanta chin su Basket Coral Alghero, un'iscuadra chi oje est de sas primas in classìfica. Prus de una borta sos sirbones ant mustrau de pòder jocare coddu pro coddu chin formatziones de valore, comente est capitau in sa partia chin su Cus Sassari acabbada sessantotto a sessantasette pro sos tattaresos e pro cussu como sa Pallacanestro Nùgoro Cheret balanzare sos primos puntos in domo sua chin d'un'iscuadra chi si podet bìnchere. Una panchina ruja, sìmbulu de unu locu ube si firmare, si sèdere a meledare, ube acatare sa fortza pro imparare su podere mannu de su rispetu. Chin custas paràgulas custu manzanu in Nùgoro in Giardineto s'an inaugurau sa panchina ruja, sìmbulu de sa batalla contra a sa violèntzia contra a sas fèminas. Custa bella faina l'at promòvia s'Ufìssiu Mobbing e Stalking de sa UIL, paris a s'Istitutu Comprensivu unu Ferdinando Podda e a sa ASL de Nùgoro. A sa cerimònia, coordinada dae Marilena Pintore, mastra de su Podda e responsàbile de s'Ufìssiu Mobbing e Stalking de sa UIL, Ant picau parte sos pitzinnos e sas mastras de su Podda, sas autoridades militares e civiles de sa provìncia, unu pichetto de onore de sas fortzas de s'òrdine, de sas fortzas armadas e de sa politzia locale chin d'una rapresentàntzia de fèminas. Sa panchina l'at donada s'azienda sanitària nugoresa e est unu traste istòricu. De su mille noichentos trintotto fit in su sanatòriu chi tando fit un'ispidale pro sos malàdios de tubercolosi. Fit una panchina ue si sedian sos malàdios, ma oje l'an pintada a nou, de ruju, pro èssere su sìmbulu de sa batalla chi totus depen fàchere contra a sa violèntzia contra a sas fèminas. At minetadu sa mama chin d'unu liputzu de cuchina chin sa frama longa binti centimetros, a pustis de una briga pro cosas de pagu contu. Sa femina at mutiu su chent'e treichi e at cumbintu su fizu a si ch'essire dae domo chin d'una trampa. Ma issu at chircadu de torrare a intrare impreande una bete matza pro che ghetare su portale. A su locu sunu suprias sas volantes de sa Questura de Nùgoro chi l'an ammasedadu e picadu a Questura pro sas formalidades de leze. Su zòvanu como est denuntziadu in istadu de libertade a s'autoridade giuditzìaria pro su reatu de malu tratamentu in famìllia. Su fatu est capitadu una paja 'e dies fachet in Nùgoro a ora de sas oto de sero. Interrogatòriu de garantzia custu manzanu in su càrcere de Nùgoro pro Amin Alai Ahmad, su palestinesu de trintot'annos arrestadu martis in Macumele dae sos NOCS. S'òmine, assìstidu dae un'abocau de ofìtziu de su foro de Aristanis, at isseperadu de non rispòndere a sas dimandas de su gip de su tribunale de Nùgoro Claudio Cozzella, Sas acusas de sa Diretzione Distretuale Antiterrorismu de Casteddu cunforma su chi est essiu a campu de sas indàgines mandadas a dainnantis dae sa Digos de Nùgoro pro su palestinesu chin passaportu libanesu sunu pesantes meda terrorismu internatzionale essere afiliadu a s'Isis e cherrer fagher un'atentadu in Sardigna abbenenande s'abba de sa rete ìdrica chin sustàntzias chìmicas cancerògenas e sa volontade de fàchere totu a sa sola. Ma a s'òmine chi fit sichiu e bardiadu dae meses l'at firmadu sa politzia prima de pònnere in atu su progetu chi aiat ideadu. A pustis de sos proclamas de sa candidadura ufitziosa, a pustis chi sos partidos de sa coalitzione ant chircadu de mudare una detzisione picada chin s'acordu intre Salvini, de sa Lega e Berlusconi, de Forza Italia, eris in Barumini su centru-destra at uficializadu sa candidadura de su senadore segretàriu de su Psd'Az, Christian Solinas a presidente de sa Regione. Sa beneditzione est arribbada eris in acabbu de s'addòbiu de sa mesa de centru-destra a su cale ant picau parte undichi formatziones polìticas chi fachent parte de sa coalitzione. A lu convocare Eugenio Zoffili, deputau de sa Lega e commissàriu de su partiu pro sa Sardigna. Solinas a oe est su segundu candidau ufitziale a sa presidèntzia de sa Regione, a pustis de Andrea Murgia de Autodeterminatzione. Pro Massimo Zedda, sìndicu de Casteddu, S'uficializatzione a sa ghia de sa coalitzione de centru-sinistra est chistione de dies. Su PD est zai in favore de Zedda, cussideradu s'òmine zustu pro sas regionales e pro chircare de las bìnchere. Su Movimentu Cinque Stelles galu acabande sas regionàrias, sos chimbe candidados chi an àpiu prus votos in sa prataforma Rousseau depene fàchere su ballotàgiu pro detzìdere su candidadu a presidente. Su Partidu de sos Sardos imbetzes at a detzìdere su candidadu suo chin sas regionàrias. S'ATS Sardigna e su Polo Sanitàriu Sardigna de Mesu Sotziedade de Progetu sun a cuntierra pro sa chistione de su progetu de finàntzia de sa Asl de Nùgoro chi balet unu miliardu de euro pro bintiset'annos. Eris s'ATS chin d-una nota at dau a ischire sos resurtados giuditziàrios de su Project Financing de Nùgoro. A manera particulare at sutalineadu chi sa sentèntzia de sa tres setzione de su Cussìgiu de Istadu at respintu chin pronùntzia definitiva su ricursu presentadu dae su Polo Sanitàriu Sardigna de Mesu dande resone a s'ATS. Sa detzisione de sos Zuzes at cunfirmadu sa valididade de sas proceduras istruidas dae s'ATS Sardigna, asl de Nùgoro in su percursu pro seiare sos operadores a sos cales afidare sos servìtzios non sanitàrios prevìdios in su progetu, custu iscrivet s'ATS in sa nota. Sa pronùntzia publicada su bintotto de Sant'Andria est de importu mannu pro definire sos zudìtzios pendentes in dennantis de su tar Sardigna isetande su pronuntziamentu in àmbitu civilìsticu supra sa risolutzione de su cuntratu de cuntzessione. De parre contràriu est su Polo Sanitàriu Sardigna de Mesu Sotziedade de Progetu, Sos legales suos sun cumbintos chi su Cussizu de Istadu, chin su pronuntziamentu nobu, no annanghet nudda, de nobu, a su chi at detzisu prima, est a narrer chi sa chistione l'at a deper risòrbere su Zuze Civile. Il Comune si racconta est s'addòbiu pùblicu promòviu dae sa amministratzione comunale de Nùgoro pro martis, su bator de Nadale a sas ses de sero in s'Exmè, chin sa punna de presentare sos progetos, sas novidades e sos mudamentos chi s'amministratzione ghiada dae su sìndicu Andrea Soddu at mandadu a dae innantis. Est su 'e bator addòbios promòvios pro ispricare a sos nugoresos su chi at fatu s'amministratzione fintzas a oje. A pustis de cussos supra su turismu, su bilànciu, s'accoglièntzia, martis, su sìndicu Soddu e su vice-sìndicu e assessore a sa cultura Sebastian Cocco ant a faeddare de sos progetos a sos cales est traballande s'assessorau a sa cultura, pùblica istrutzione, programmatzione e polìticas comunitàrias. A manera particulare s'assessore Cocco at a mentovare sas atividades fatas in custos annos, sos progetos ligados a su mundu de s'iscolas, sas initziativas de su centru Europe Direct, sos resurtados de sa candidadura de Nùgoro a Capitale Italiana de sa Cultura duamizebinti e unas cantas novidades culturales. Sa punna de su Comune, iscrivet s'amministratzione in una nota, est de negotziare chin sos tzitadinos e chin sos assòtzios. Un'esperièntzia ativa de democratzia cumpartia, un'esèmpiu bonu de amministratzione trasparente. Unu cuntzertu pro ammentare sa figura e sas òperas de Tonino Puddu, mastru de su folklore, mortu dec'annos fachet prima 'e su tempus. Un'eredidade importante chi oramai fachet parte de su repertòriu de medas formatziones corales nugoresas e sardas. Pro Tonino Puddu s'amore pro sa mùsica cheriat nàrrere a cumpartire su talentu suo chin chie aiat sa matessi passione e pro cussu ant isseperau de publicare sos ispartios de sas compositziones e de sas armonizaziones suas prus famadas, duas pro totus, Su bolu 'e s'astore e Nanneddu Meu chi oje sun una sienda de sa cultura sarda. Totu custu e med'àteru puru s'est bidu in s'ispetàculu Memorial Tonino Puddu deo custa note a tibe apo pessau. Ideau e organizau dae su Sòtziu Culturale Tonino Puddu, naschiu in su duamizenoe gràssias a sos familiares e a sos amicos de su mastru de su folclore, pro mantenner bivu s'ammentu e facher connòschere sa sienda musicale e poètica chi at lassau. A su palcu de s'Eliseo sun artziaos sos amicos de Tonino Puddu chi chin issu ant cumpartiu mamentos importantes, e medas zòvanos chi dae su mastru ant imparau a connòschere sa mùsica. Su Memorial est istau s'ocasione pro presentare su CD Canta Nugoresu, chin sas cantones prus bellas iscritas e cantadas dae su mastru, e su libru Tonino Puddu, una vita sul pentagramma, chin sos testos e sos ispartios de sas compositziones suas. Sa Regione in su zassu istitutzionale suo at publicadu sa gradatòria de su bandu Chirca de base, finantziadu chin ses miliones de euros de su Fundu pro s'isvilupu e sa coesione dae su Patu pro sa Sardigna. Sos progetos finantziados sun sessantunu, su sessantachimbe pro chentu sun de s'Universidade de Casteddu, su trintaduos pro chentu de sa 'e Tàtari, su tres pro chentu de su CNR. Mm, pro cada progetu su contributu andat dae noranta a chent'e deghe miza euro. In jannàriu ant a publicare su bandu nou finantziadu chin àteros ses miliones de euros e ehm, s' unu eh, e pro sos chircadores chi no ant bintu custu bandu at a èssere invetzes una possibilidade pro presentare progetos novos. S'assessore a sa programmatzione Raffaele Paci at nau chi su dinare si podet ispender deretu, a manera chi sas universidades e su sistema de chirca sian semper prus in gradu de crèschere sas cumpetèntzias de sos zòvanos laureados nostros. Sa chirca est fundamentale ca dae cue naschit totu e sa Giunta Pigliaru sichit a la sustènnere. Est unu de sos istrumentos prus importantes pro s'isvilupu, sa crèschida de sas impresas e de sas universidades, at nau Paci, pro sa formatzione de su capitale umanu e de sos laureados chi podent diventare cumpetitivos a livellu internatzionale.